Go raibh maith agat, a Thomáis. I dtosach báire, a Rich an raibh sibh ag baint taitneamh as PowerPoints breá ar an scáileán mhór ansin, níl PowerPoint agam, sin mar gheall ar Bhreatimeacht. Tá sé iontach deas a bheith anseo libh i mBaile Bhuirne. Inniu, tá sé blianta ó bhí mé anseo, agus caithfidh mé a rá nach raibh seans agam áilleacht na háite nó Gaeilge na ndaoine a bhlaiseadh, toisc nár stop mé. Coir mhór é sin, cinnte, ach ar an bhealach go Ciarraí a bhí mé, agus ós rud é nár mise an té a bhí i mbun tiomána, Ní bhfuair mé ach an spléachadh is gaiste dá raibh ann so tá mé thar a bheith sásta a bheith mar chomhluadar agaibh de sheal inniu, bíodh sé gairid go leor. Agus dála an scéil, comhghairdeas libh, Tomás Ó hEách go háirithe, as Féile Imbolc a chur le chéile sa cheantar seo. Seans foghlama atá ann dúinn uilig agus seans agaibh aoibhneas Bhaile Bhuirne a roinnt linn, so go raibh maith agat. Cibé, tá mé ag dul a chur tús le mo chuid cainte le cúpla focal i mBéarla, ach Béarla na hÉireann, so ná bígí róbhuartha. The whole world's in a terrible state of chassis, an líne is cáiliúla, is dócha, ó Juno and the Paycock. Is cinnte go bhfuil sé sin fíor ar a lán bealach, réabhlóidí, ganntanas bia, cogaí, téamh domhanda agus araile. Is dócha go raibh cuid mhaith de na fadhbanna sin againn i gcónaí, ach tá mé ag dul a dhéanamh leasú beag ar fhocal O'Casey le díriú isteach ar an ábhar a bheas faoi chaibidil agam inniu. Sea. The whole of Northern Ireland's in a terrible state of chassis. Tá daoine ann, gan dabht, a bhí den tuairim sin ón tús, ach faoi láthair tá rudaí trí chéile mar gheall ar Bhreatimeacht, an cheist pholaitiúil is achrannaí a bhí le réiteach againn le blianta. Now, beidh díoma oraibh, ach nílim ag dul a dhéileáil le Breatimeacht sa chaint seo mar phríomhábhar, toisc gur mhaith liom díriú isteach ar rud eile atá chomh ciotach céarna i dTuaisceart Éireann, ceist an Acht Teanga. Ar ndóigh, tá cosúlachtaí idir an dá cheist agus iad beirt ag cur leis an teannas polaitiúil ó thuaidh. Bíonn daoine ag éirí gangaideach lena chéile mar gheall ar na tuairimí atá acu ina leith. Fosta, tá polaiteoirí ar an dá thaobh á n-úsáid beirt mar leithscéalta gan feidhmeannas Stormont a chur ar bun arís. Tá an scoilt idir aontachtaithe agus náisiúnaithe níos doimhne ná mar a bhí le blianta, de réir dealraimh. Tá muid gan rialtas ó thuaidh le dhá bhliain anuas mar gheall ar cheanndánacht Shinn Féin agus an DUP, ach sin téama do chaint eile am inteacht eile b'fhéidir. Agus ar an nóta sin caithfidh mé bosca a ghlacadh. Go tuigeann sibh an Gaolainn atá agam ar aon chuma. Tá sé rinne sin agam tuairim thomhaiste agus stuama. Tá súil agam a roinnt libh ar cheist Acht na Gaeilge ó pheirspictíocht Aontachtach. Bheadh sé úsáideach ón tús dá mbeadh tuiscint agaibh, tuiscint éigin agaibh ar mo chúlra féin ionas go tuigeann sibh go bhfuil mé ag labhairt mar dhuine a bhfuil cur amach éigin agam ar an scéal. Tá mise go pearsanta i bhfách le hAcht Gaeilge, ach caithfidh mé an tacaíocht sin a chur i gcomhtheacs mo phobail fhéin. Ar an drochuair ní hionann an dearcadh atá agam agus an seasamh atá ag daoine eile a bhfuil an cúlra céanna acu. Is Protastúnach, Aontachtach agus Briotanach mé agus tá mé bródúil as na rudaí sin uilig. Is Éireannach mise ar bhealach chomh maith agus tá mé bródúil as sin fosta. Ach cuirfidh mé ar bhealach eile, ar mhaithe le soiléireacht, is fearr liom rugbaí ná peil agus b'fhearr liom i bhfad cruicéad ná iománaíocht. Agus is féidir libh talamh slán a dhéanamh de nár chaith mé léine O'Neills riamh. Thairis sin, cé nach ball den Ord Oráisteach mise, is aoibhinn liom na mórshiúlta agus an ceol. Bím ag bailiú sean-amhrán ón traidisiún Oráisteach mar chaitheamh aimsire. B'fhéidir ins an teach tábhairne níos moille anocht beidh seans agam cuid acu a roinnt libh, tá mé cinnte gur mhaith libh éisteacht leis The Papist Goat mar shampla. B'fhiú dom a rá, áfach, gur fearr mise mar bhailitheoir ceoil ná mar amhránaí. Rugadh mise i gceantar ísealaicmeach Protastúnach i Contae Ard Mhacha agus is buíochas le Dia nár éirigh mé ceangailte le grúpa paraimíliteach nuair a bhí mé óg, ach ní raibh lorg na trioblóidí i bhfad romham riamh agus mise ag fás aníos. Cad chuige mar sin a bhfuil bá agam don Ghaeilge in aineoinn an chúlra sin? Bhuel, baineann sé le m'athair, fear a raibh suim aige i stair na hÉireann agus ins an Ghaeilge i gcónaí. Agus fear den lucht oibre é, gan dabht, ach thig leis a bheith borb go leor. Tá sé mar an gcéarna ar an bhfón, buíochas le Dia. Agus é ag caint i mBéarla, tosaíonn achan darna focal leis an litir F. Ní chuireann sé fiacail sa scéal ach cuireann sé a lán Fs sa scéal. Agus is mar sin is maith liom é. Ach bhronn sé suim sa stair orm fosta mar aon le suim sa Ghaeilge. Ní raibh, agus níl, a lán aige, ach thit mé faoi dhraíocht san oíche nuair a deireadh sé oíche mhaith agus codladh sámh. Bhí fhios agam ansin go luath go raibh teanga eile ann seachas an Béarla agus sin ceacht iontach luachmhar ar fad. Mhúscail sé sin rud éigin ionam agus gidh nach raibh seans agam Gaeilge a fhoghlaim ar scoil mar Phrotastúnach ní bhíonn an seans sin agad ó thuaidh. Shaothraigh mé an teanga ar mo bhealach féin. Chun scéal fada a ghiorrú fuair mé céim agus dochtúireacht sa Ghaeilge. Anois oibrím go hiomlán fríd na Gaeilge, or fríd an Ghaeilge. Tá mé beo ar an bheagán, mar a deirtear, ach tá mé ag obair i dteanga ar thug mé mo chroí di. Ní thiocfaidh sé aniar aduaidh oraibh mar sin go bhfuil mise ag tacú le hAcht Gaeilge. Is páirt de mhionlach mise, mar Phrotastúnach atá ag taobhú lena leithéid, ach is fíor a rá gur cuid de mhionlach níos lú arís mé mar aontachtach atá i bhfách le hAcht Teanga. Ach cén fáth a bhfuil mé aisteach ar an cheist seo? Nach féidir linn amharc ar stair na teanga in Éirinn agus an ról a bhí ag Protastúnaigh a tharraing í slán ó bhéal an bháis, go háirithe sa naoú haois déag? Cinnte, agus stair shaibhir atá ann, ó ról na hEaglaise Preispitéirí a chuir iachall ar ábhair ministreachta an Ghaeilge a fhoghlaim, nó a leithéidí William Bedell agus William Daniel, eaglaisigh in Eaglais na hÉireann a chuir Gaeilge ar an Bhíobla den chéad uair. Éacht mór agus tá brí lena saothar go fóill. Nó cad é faoi, nó ba chóir dom a rá cad é fá dtaobh de? right so, nó cad é fá dtaobh de Robert Shipboy McAdam, Feirsteach dílis a chuir fáilte chroíúil Gaeilge roimh an Bhanríon Victoria nuair a thug sí cuairt ar an chathair in 1849. Céad míle fáilte, a dúirt cuid de na manaí a bhí ullmhaithe aige. Agus cad é fá dtaobh de Dúglas de hÍde, bunaitheoir Chonradh na Gaeilge? Tá neart eiseamláirí ann ón stair, ach léiríonn pobalbhreitheanna sa lá atá inniu ann gur beag an bhá atá ag Protastúnaigh agus Aontachtaithe don Ghaeilge. Agus mise díreach tar éis an dá théarma sin a úsáid taobh le chéile, is dóiche go bhfuil gá le soiléiriú éigin. Is maith linn téarmaí gairid, gonta, snasta, ar mhaithe le héascaíocht, ach bímis cúramach go dtuigeann muid nach ionann Protastúnach agus Aontachtach i gcónaí, agus ní hionann Caitliceach agus Náisiúnach i gcónaí, so caithfidh muid an t-idirdhealú sin a thabhairt linn. Chuige sin, bím cineál amhrasach nuair a léim cinnlínte nuachtáin a deir go bródúil East Belfast loyalists learning Irish. Tá na meáin cumarsáide i gcónaí gafa ag an choincheap seo. Tá siad i ngreim fáiscithe ag an smaoineamh go bhfuil dílseoirí crua ag saothrú na Gaeilge. Tharla an rud céarna nuair a bhí ceannaire an UVF, Gusty Spence, ag eagrú rangannaí Gaeilge do dhílseoirí sa Cheis Fhada siar sna seachtóidí. Bhí clú ar Ghusty mar chainteoir líofa ag an am sin agus chuir na meáin chumarsáide dúspéis ina chás. Scríobhadh neart colún faoin Ghaeltacht nó faoin jailtacht dhílseach seo. agus chuaigh siad ar mire le háthas nuair a bheannaigh sé an Cairdinéal Tomás Ó Fiaich leis na foclaí clúiteacha Dia duit. Ach na blianta ina dhiaidh sin d'admhaigh Gusty ina bheathaisnéis I only ever had a smattering. Mar an gcéanna le daoine eile ón Cheis Fhada, chuir mé agallamh ar dhílseoir a d'fhoghlaim an Ghaeilge sa Ghaeltacht, fear darb ainm William Plum Smith, ar bhall den Red Hand Commando é. Bhí cáil air mar an déantóir poitín is fearr sa phríosún, rud íorónta toisc nach n-ólann sé fhéin oiread is braon amháin den deoch mheisciúil. Bhí clú eile air mar dhílseoir a raibh an Ghaeilge ar a thig aige, ar a thoil aige, ach faoin am ar labhair mise leis ní raibh suim ar bith aige sa teanga agus bhí cibé bá a bhíodh aige ar an Ghaeilge nó don Ghaeilge bhí sé imithe faoin am sin. Arís ní mór dúinn a bheith cúramach. Is cinnte go bhfuil Protastúnaigh ag foghlaim na Gaeilge na laethanta seo agus na huimhreacha anois ag an léibheal is airde ón naoú haois déag, déarfainn. Ach ní chiallaíonn sé sin go bhfuil réabhlóid teanga ag tarlú i measc na nAontachtach. Bím féin. ag teagasc Gaeilge do dhaoine fásta agus i mBéal Feirste agus cuireann sé áthas orm go bhfuil leath acu ina bProtastúnaigh. Ní thig liom a rá gur aontachtaithe iad áfach, sin ceist nach gcuirim orthu, ar ndóiche, ach tá mé measartha cinnte nach bhfuil dílseoir ar bith ins na ranganna s'agamsa. Bíodh is go bhfuil Protastúnaigh ag foghlaim na Gaeilge, is léir go bhfuil tromlach an phobail sin Fós in amhras faoin teanga, go háirithe i gcomhthéacs acht teanga, tá ráite agam go soiléir go bhfuil mise i bhfách le hacht, ach tuigim go maith an drogall atá ar a lán ar mo thaobhsa. I bhfírinne, nuair a bhí mise ag foghlaim siar sna nóchaidí, bhí orm cur suas le biogóideacht ón dá thaobh, Anois, shamhlófá a leithéid ó dhílseoirí a bhí den tuairim go raibh mise ag díol amach nó ag tabhairt cúl mo dhroma do mo chultúr féin. Dúradh liom níos mó ná aon uair amháin What are you learning that old foreign language for? nó baisteadh Lundy orm in amannaí chomh maith. Ach fuair mé drochíde fosta ó phobal na Gaeilge iad féin in amannaí, rud nach raibh mé ag dúil leis. Nach bhfuil domhan beag na Gaeilge in ainm a bheith cairdiúil agus fáilteach? Bhuel, sin an rud a shíl mé agus ar an nóta sin caithfidh mé braoinín uisce eile a ghlacadh ar bhord. Níl poitín i gceist ar an drochuair. B'fhéidir go mbeidh níos moille. Is cuimhin liom aon uair amháin nuair a dúirt Gaeilgeoir ó Dhoire liom go maslach, Is dócha go bhfuil tú i MI5! Now, ní raibh ag jokeáil, ar an drochuair, bhí sé dáiríre fíre agus fearg air go raibh mise ag foghlaim teanga a bhain leis agus lena thaobh. Chan liomsa. Ar mhaithe leis an taifead dála an scéil, ní raibh mé in MI five, bhí mé in MI six! Ach níos measa, agus seo scéal a ndearna mé dearmad air ar feadh na mblianta, tháinig sé ar ais chugam just ar chúis inteacht cúpla seachtain ó shin. Ach is cuimhin liom a bheith ag cóisir nuair a bhí mé ar an ollscoil ag dul don chéim sa Ghaeilge ins na nóchaidí. Mise an t-aon, or 2000, mise an t-aon Aontachtach a bhí ar an cúrsa ar ndóiche. Bhí an braon istigh uilig, is dóiche, ach bhí an teachtaireacht an-soiléir ar fad. Bhí triúr do mo cheistiú, iad ag iarraidh a fháil amach cad chuige a raibh spéis agam sa Ghaeilge mar Aontachtach. Mhínigh mé go raibh suim agam ins an Ghaeilge mar gheall ar an oidhreacht, ar an stair, stair na teanga, agus ar an lorg atá fágtha ag an Ghaeilge ar an oileán ar fad sa lá atá inniu ann fiú. Is cuma faoin pholaitíocht sa chomhthéacs sin, a dúirt mé. An dearcadh a bhí acu ná nach féidir duit, dúil a bheith agat sa teanga muna bhfuil meon poblachtach agat, muna bhfuil tú ag aontú gur chóir d'Éirinn a bheith saor ó riail na Breataine. Ní raibh muid amuigh ar a chéile mar gheall ar an dioscúrsa seo ach thug mé faoi deara é. Níl mé ag dul ag ainmniú duine ar bith anseo ach bheadh aithne ag cuid agaibh ar dhuine amháin den triúr sin ar a laghad atá feiceálach go leor i ngluaiseacht na Gaeilge ó thuaidh sa lá atá inniu ann agus anois tá seisean ag rá go mbaineann an Ghaeilge le gach duine. beag beann ar an pholaitíocht atá acu. So, ar tháinig tiontú Damascus ar an duine sin? Nó an bhfuil cur i gcéill ar siúl? An gcreideann sé fós an mantra gránna sin a bhí aige cúig bliana déag ó shin? Nó an bhfuil rudaí athraithe i bhfírinne? Níl fhios agam. Ach chuir an chuid is mó de chlann na Gaeilge fáilte romham go cinnte nuair a bhí mé ag foghlaim na teanga. Ach ó thuaidh, braithim go bhfuil uisce faoi thalamh i gceist in amannaí i measc Gaeilgeoirí an tuaiscirt. Bliain ó shin d'fhreastal mé ar chaint in iarthar Bhéal Feirste Ní cuimhin liom cén téama a bhí ann ach is maith is cuimhin liom gur thosaigh an cainteoir ag trácht ar 1916 agus ról na Gaeilge san éirí amach. Dúirt sé go soiléir go raibh an Ghaeilge mar pháirt lárnach den réabhlóid! Bhuel, níl fadhb ar bith agam leis sin, sin rud a bhí fíor agus atá fíor. Ach dúirt sé go bhfuil an Ghaeilge ar thús cadhnaíochta sa tuaisceart inniu mar uirlis le hÉire aontaithe a bhaint amach, or a bheith saor ó thionchar na Breataine a bhaint amach. Níl an réabhlóid thart, dar leis, agus bainfear úsáid as an Ghaeilge leis na Brits a ruaigeadh as an tír. Mar Aontachtach a bhfuil grá agam don Ghaeilge ar ndóiche, cuireann a leithéid sin de chaint meascan imní is feirge orm. An bhfuil muid fós ag caint ar unfinished business agus an fíor é nach bhfuil sa Ghaeilge ach uirlis chun an cuspóir sin a bhaint amach? Tá sé sin ag teacht salach ar an líne oifigiúil atá ag gluaiseacht na Gaeilge ó thuaidh. Ach ábhar míchompoird atá ann domhsa. Creidim go láidir i cur chun cinn na teanga ach caithfear fáil réidh leis an bhagaiste phoblachtánach. Agus má bhímse féin míchompordach mar dhuine atá baidhiúil don Ghaeilge agus a bhfuil Gaeilge, thuigfinn go maith na deacrachtaí atá ag Aontachtaithe go ginearálta, daoine a bhí amhrasach faoin teanga roimh ré. Amharcaimis go gasta ar na deacrachtaí atá ag an pobal, ag an phobal Aontachtach ar an cheist. Mar thúsphointe, d'fhoghlaim mo leathán Aontachtach roinnt Gaeilge de thaisme. Céad míle fáilte. Bord fáilte, Bord na Móna, rudaí mar sin. Ach tá abairt eile de ghlanmheabhair acu ar an drochuair, sin tiocfaidh ár lá. Agus nuair a cheanglaíonn siad an Ghaeilge leis an abairt phoblachtach sin, tá an doras dúnta ar an toirt. Is cuma faoi oidhreacht na teanga, scéal Bedell is Daniel. nó leagáid shaibhir na logainmneacha atá timpeall orainn, ní chluineann siad ach amháin 'Tiocfaidh ár lá' Rinneadh suirbhé le deireanas ar dhearcadh bhaill an UUP, Páirtí Aontachtach Uladh, ar an Ghaeilge. Léitheoireacht ghruama a bhí ann toisc gur chuir sé in iúl go raibh 90% de chosmhuintir an pháirtí in éadan na Gaeilge. Bhí fhios agam nach mbeadh formhór an pháirtí i bhfách le hacht, ach níor shíl mé go mbeadh an naimhdeas chomh domhain le sin, agus ba chóir domh a rá gurb é an UUP an páirtí aontachtach is measartha go bhfuil ann. Tá fadhb againn go follasach, agus cuirtear leis an fhadhb dar liomsa nuair a cheanglaítear an Ghaeilge leis an chonstaic reatha pholaitiúil ó thuaidh.

Bhuel, ná bímis ag cur leis na deacrachtaí atá ann cheana maidir le tuairimí faoin nGaeilge le baothchaint mar sin. Tugann a leithéid sin de thruflais siar go dtí na nóchaidí muid agus an chóisir ar luaigh mé libh tamall ó shin. Ba chóir don teanga a bheith mar pháirt den chultúr atá againn uilig. Níl aon chuidiú i gcaint mar sin. Ar bhealach is cuma faoi acht tá muid ag caint ar anam agus tuiscint, bá agus grá. Tá Protastúnaigh anois ag foghlaim na Gaeilge ach caithfidh muid a chinntiú go téann an tsuim seo sa teanga níos doimhne isteach ionas go dtuigeann níos mó daoine i dTuaisceart Éireann gur leosan an teanga. Sílim féin go mbeidh Acht Gaeilge againn am inteacht as seo amach. Muna tig le polaiteoirí an Tuaiscirt teacht ar chomhaontú eatorthu féin, chan amháin ar an cheist seo ach ar ábhair chonspóideach eile, agus tá a lán ann, feicfidh muid gníomh ó Westminster. Ní mhairfidh an cleamhnas áise idir an DUP agus na Coimeádaigh go deo. Nuair a bheas Breatimeacht sórtáilte is spás ann do ghadhra ansin, beifear ag amharc ar mhála mhór de na fadhbanna. B'fhearr liom i bhfad aontachtaithe a bheith mar pháirt den phróiseas seo in áit reachtaíocht a bheith curtha i bhfeidhm gan ionchur ar bith ó mo phobal. Anuraidh bhí an DUP agus Sinn Féin ar tí socraithe ar cheist na Gaeilge ach ní dheachaigh siad thar an líne ar an drochuair. Agus iarracht eile ann, thig leo cabhrú le hacht réadúil a mhúnlú, rud a bheadh praiticiúil is ciallmhar. Thig leo a stampa féin a chur ar acht a bheadh níos inghlactha ag cuid mhaith den phobal aontachtach. Tá ionchur aontachtach fíorthábhachtach sa scéal seo. Caithfidh Acht Gaeilge a bheith stuama, tomhaiste, réasúnta agus oiriúnach don aidhm. Ag an uair chéanna ba chóir nach gcuireann sé déistean ar aontachtaithe agus é ag dul thar fóir mar thic eile ar mhianliosta na bpoblachtach. Beidh sé deacair, ar ndóiche, ach sílim go mbeidh a leithéid lenár leas uilig i dTuaisceart Éireann, rud a thugann cothrom na féinne don teanga ach atá mothálach maidir leo siúd nach n-amharcann ar an Ghaeilge mar pháirt den chultúr s'acusan. Ach i dtosach báire caithfidh muid stop láithreach a chur leis an amaideacht faoin Ghaeilge mar 'nationalist culture' nó an chaint uafar sin faoi 'unfinished business'. Agus le críochnú ar mheafar an ghró,